igbo ndị malele anyị abịagwuo oke nọ taa taa anyị ga-eleba anya na ihe dịka nke a nwoke na nwaanyị kedu ndị ka mara atụ asị ndị asị ha na-eku ume ke ndị ka atụ asị n'etiti ha abụọ igbe igwe gara na egwuregwu ebe a na-eme ihe niile ihe a na-eme ya ihe ihe bikoro apụọla m nọ ka a ga mara ihe m jụrụ gị ugbu a ihe m gwara gị ugbu a ya mara ihe ọha na eze nwere ikwu maka ya ọkụ agbaala alariela m iwe igbo alala m ezigbo aha m link edochie link edochie kedu ngalaba na ọnụmara n'okpuru ọchịchị i si n'ala igbo abụ m onye anambra n'ala igbo mpaghara ebee na Anambra n'ala Igbo abụ m onye akamanatọ na ezi na ifite nteje nwoke na nwaanyị kee ndị ka atụ asị egwu adaghaligokwanụ o nwebulu oge ọ bụ ụmụ nwoke mesịa ọ bụrụ ụmụ nwaanyị kịta a na-azọ azọzi ya azọ onye na-esi anya ka ebe ra hụ na ọnọdụ anụ kwatara ọ tụnyere ofu masị ya zọgbunye udo na-achị ebe ị sị na nwoke na nwaanyị na nwoke ka na uwe a na-azọzi ya azọ ka m jụọ gị nke a mpa gị na mma gị kee onye ka atụ asị anụ ọhịa ka ị wụ ajụzila m ekwuchala m jichekwa mgbakwa gị ọzọ anụ ọhịa ka ị wụ nke ahụ ọgwụla iwe ndị mmadụ na-anya n'ama egwuregwu ọ bụ nwanna link edochie ka anyị ka maazị link edochie ka anyị na-aga ka mkpọtụ derenụ ndewo ka gị na oge ọma adadadụ m nwanne nwoke Eh, ebe anyị ga-asụ sọsọ igbo ị ga-etinye bekee n'ime kee aha gị afa m bụ ogbuefi ese ogbuefi i gbuola efi ole nna O- o e- efi ndị efi m na-egbu karịrị akarị a ga-ajụkwanụ onye Eh? a ga-ajụ onye kee ezigbo aha gị aha igwe ezigbo afa m bụ okechukwu okechukwu onye vincent kedu ngalaba i si n'ala igbo n'okpuru ọchịchị ole ka i si n'ala igbo esi m ngalaba enugu steeti

mma m na mpa m onye ka atụ asị onye ka atụ asị ah, mpa m na-atụkwa asị o mpa gị na-atụ oh. chineke mpa gị mpa gị ahụsiela anya aka gị o chai ore oge ka ị mere nsogbu adịghị biko gwakwanụ anyị aha gị n'ama egwuregwu ọ mụ bụ chief nna mụta ezi nwa Lawrence ọnụ chief nna mụta ezi nwa Lawrence ọnụ ndewo biko kedu onye mpaghara na ngalaba i si n'ala Igbo anyị ọ bụkwa ezigbo nwa afọ Igbo si Enugu steeti ebe n'Enugu ọkwa n'Udi local gọọmenti eh, na ngalaba Udi nke dị n'okpuru ọchịchị Enugu eh, ndewo biko n'etiti etiti nwoke na nwaanyị kedu onye ndị kachacha atụ asị ndị na-agha ụgha ụgha na-apụ iche ehm, a sị m kwuo n'uche obi nke m nwoke na-akakwa atụ asị nwoke na-aka atụ asị kedu ihe i ji kwuo nke a ihe m ji wee kwuo nke a bụ na na nwoke ga-asị na ya enwerọ onye ọzọ bere sọ gị nwa etu a ka ọ dịkwa nwaanyị aka mmadụ ada ọ dịcha a na-emere nwaanyị ọ na-emere onye ụtụ ya but nwoke asụkwana m ada m eme penaliti o nwere ike ọ gbara penaliti kedu aha gị nwaanyị ọma mba ada ada onye ada mmadụka ada mmadụka kee mpaghara na ngalaba n'okpuru ọchịchị i si n'ala naijiria esi m anambra steeti agụleri kedu mpaghara i si na agụleri

nna o teela anya tawara ahụhụ ahụ o tere ya tụwakwara gị asị jisi ike riwe asị ụmụ nwoke ndewo aha mụ nwa wụkwa Frederick Chukwuofoma ndị mmadụ ma n'ebe niile n'ụwa niile ka Fred Bright ndewo nwanne m abụ m onye Enugu onye Aninri onye Oduma Ezinatọ Ohofia Oduma, Aninri Local Government. Na ngalaba ngalaba Enugu Steeti. Yes. Yes, ahụ ha si Igbo. Eh. Ndewo maka ịbịa. Eh. Eh. Yes, ọ ee ee ya. Ebe ị sị na nwaanyị ka nwoke atụ asị. Eziokwu. Mpa gị na mma gị kee onye ka atụ asị. mma gị ọ na-atụ ntụ nna gbaghara m ma m ebi ike mara afọ ka m ga-akpọrọ gị akụ nna zụta ọ na-atụ ntụ asụsụ ibe ezu asụ eburu ka e wechiri nle ya bụ nye ntị anyị na-eme ọbịa nna akpọrọ wee ka ọzọ mụ na mma rụba ụlọ wee nụle ewechiri wee nụ

Nnewi nke dị na Anambra mpaghara Anambra nke dị n'ime obodo ukwu a na-akpọ Naijiria. Kedu ọnụmara ebe i si na Nnewi? Akaboezem dị n'ime Uruagụ. Uruagụ wee dịzie n'ime Nnewi n'onwe. N'ime Nnewi n'onwe ya. Nwoke na nwaanyị kee ndị ka atụ asị. ụmụ nwaanyị a na-ekwu ya ekwu mpa gị na mma gị onye ka atụ asị nne m ọha nwaanyị ọ tụkwa egbe ka efe ụmụ nwaanyị ibe na-eme nwanne ọ dị mma biko eh, kee aha gị aha m nwa Ụmụnna Ogbuagụ Ụmụnna Ogbuagụ e lee gị anya a ga-ama na i toro etoro i chiri echichi n'ala Igbo eh, nwanne echibeghị m mana ị ga-echi i yiri ndị ga-echi echichi n'ike nke onye nwaanyị kee ngalaba na ọnụmara na mkpụrụ osisi i si n'ala Igbo mkpụrụ osisi kee ngalaba na ọnụmara na okpuru ọchịchị i so na i si n'ala Igbo okay nwanne awụ m onye Isuikwuatọ na mpaghara Abia steeti ebe na Isuikwuatọ ka i si awụ m onye Amachara Amachara ebe Amachara Acha Amachara Acha n'ime Isuikwuatọ ị bịa n'ama egwuregwu ị ga ihe niile m ga-ajụ gị ugbu a ị ga-eji asụsụ unu na-asa m ya ọ kwa ị ga-emeli ya ọfụma ọfụma ka m jụọ nke dị nke dị ka nke a nwoke na nwaanyị kee ndị ka atụ asị ee n'ezie ị sị nwoke na nwaanyị ndị ka atụ asị mmasị gị la l'uche nke m ụmụ nwaanyị ka atụ asị mpa gị na mma gị onye na onye ka ka agha ụgha ee eh, so far nwanne m ma agwakwa gị lọọ mma m so far ahụ asụ igbo aramala nnọọ aha m bụ Skyplus anyị na-abịa ugbu a maka na anyị na-asụ fune na ogene biko kee aha gị aha m wụ Nkiru Nkiru onye Ọnwụsonye ee Nkiru Ọnwụsonye Ọnwụsonye kee ọnụma na ngalaba i si n'ala Igbo esi m na Imo steeti ebe na Imo steeti Ihitte Uboma local ebe na Ihitte Uboma Umuezegwu ebe na Umuezegwu Ụmụdibịa ebe na Ụmụdibịa na ebe Ọnwụsonye family na Ọnwụsonye family na Ụmụdibịa ọ dị ka ndị be unu na-eme ụmụ ihe ndị a na-eme na Naịjirịa dibịa nke anyị awụhụ nke ọjọọ ọ dibịa e ji agwọ ọrịa e ji agwọ ọrịa nrịa yes ọ tụrụ ọgwụ ọkụrụ ọgwụ ọ kwa ya ọ wụ nke ndị herbalist ọ kụrụ n'ọgwụ ọnụ na mba ọ nke ndị dọkịta ee eh, ndị ewe bịara m egwuregwu nwoke na nwaanyị kee ndị ka atụ ashị ọ wụ ụmụ nwoke nwoke ọ tụọla gị ashị taa mm, kee ashị ọ tụrụ gị gị chọta n'eziokwu nwoke nwere ike ịbịa ugbu a ya agwa nwaanyị sị na ọ bụ onye dị otu ọ bụ otu a ya tụọra nwoke ashị ya tụọra nwaanyị ashị na o nwere ego ma nwaanyị abịa mee chọpụta na enweghị otu ọ dị nwoke ahụ ụmụ nwoke na-atụ ashị n'ọnọdụ ka ha were nweta ihe n'ebe ụmụ nwaanyị nọ ka ha were nweta ihe ọ awụghị igbo ka ha were nweta ihe ha chọrọ n'ebe ụmụ nwaanyị nọ ma ya wụrụ na ihe ahụ ha gwara ụmụ nwaanyị awụghị eziokwu kee ihe nwoke na-achọ n'ebe nwaanyị nọ nwoke na-achọ ihe buru ibu n'ebe nwaanyị nọ ụfọdụ na-achọ ihe dị mma ụfọdụkwa na-achọ ihe ọjọọ kee ihe bụ ihe ọjọọ ụmụ nwoke na-achọ n'ebe nwaanyị nọ ụfọdụ nwere ike ịbịa bịakwute nwaanyị maka ihe dị ya n'ime arụ bịakwa na ụfọdụ bịakwara ka ha kpọrọ nwaanyị ahụ desi ya n'ụlọ ka ọ bụrụ onye obibi nke ha afa m bụ Chikọdịnaka Chikọdịnaka Chikọdịnaka nwa onye ka afa mpa m bụkwa afa oyibo amakwa Mmadụabụchi Chikọdịnaka Mmadụabụchi kee ọnụmara na okpuru ọchịchị na ngalaba i si n'ala Igbo abụ m onye Ọgwụ nke dị n'okpu abụ m onye Enugu nke dị n'okpuru ọchịchị Ọgwụ lokal gọọmenti ya bụ Enugu nọzi n'okpuru ọchịchị Ọgwụ abụ m onye Ọgwụ nke dị n'okpuru ọchịchị Enugu steeti abụ m onye Ugbo Ugbo Ọkpala ee biko soro omenala anyị ka m jụgodi gị

ana m atụ asị otu anyị fụrụ ụwa dị o nwe onye ga-asị na ya mba m na-ekwu ọ gị nwa ka m na-ekwu eh? ọ bụ ana m atụ asị anyị na-atụ asị biko ka m jụọ gị eh, mpa gị na mma gị kee onye ka atụ asị mpa m kakwa atụ asị mpa gị na-atụpụ ihe ọzọ hmm. ọ na-atụpụrụ ụwa asị afa m bụ maazị Nzube Igboanụgo nke e ji Igwe Mba na wee mara maazị Nzube Igboanụgo e, biko kedu mpaghara na ọnụmara i si n'ala Igbo um, awụ m onye ebe a na-akpọ Ọzụbụlụ na Ekwusigo nke dị n'ime Anambra na Naịjirịa ndewo mgbe ị na-eto ntakịrị e, mgbe ị na-eto mgbe ị na-eto ị dị ntakịrị na-eto adịghị oyi anyị gara nke a na-akpọ ọta akara n'ala Igbo agara m ọta akara ga-eji um, ụgbọ ọrụ akụzi eh, nwoke na nwaanyị kee ndị ka atụ asị ụmụ nwaanyị ka atụ asị ụmụ nwaanyị ka atụ asị mpa gị na mma gị kee onye ka atụ asị nna mma mụ ka atụ asị mma gị ka atụ asị ee onwere asị mma gị tụrụ gị emechaa mgbe i toro gị bịa chọta na ihe ọ tụrụ na ọ wụ asị mgbe ahụ ee ọ ka m kwuo biko eh, ọ ka m kwuo maka na mgbe ahụ ị mago nwatakịrị pere mpe mgbe ọbụla mama anyị na- na ọ na-anọkọta na-asị na na na papa anyị mere ya nke a nna nna anyị mere ya nke a mee ya nke a mee ya nke a mee ya nke a Ah, dịka nwatakịrị m bụ mgbe ahụ ana m ekwetakwa ụfọdụ mgbe ahụ na-ekweta na na ihe ahụ wụ eziokwu mana mgbe m bịa tolite bịa nụọ nwaanyị eh, wee nee anya wee fụ na ihe ndị ahụ agwa m mgbe ahụ na ọwụghị eziokwu maka na ejikwazi nwunye m dịka nwaanyị ọwụ wee mara maka na dịka i ruo be m kịta na ihe niile e goro na be m nwunye m goro ya ọ nwunye m na-egote ihe niile ahụ biko eh, maka na ọ na-abụ ị jụọ ụmụazị a sị na nwaanyị goro ọ m- mummy anyị goro nke a dịka ụmụaka si ekwu mummy anyị goro nke a And, eh, and ọ bụrụ na um, mgbe ahụ ọ bụrụ na mgbe ahụ mgbe ahụ nna m na-akọrọ m ak- nne m na-akọrọ m akụkọ ahụ i nee anya mgbe ahụ ị fụ na ihe niile ahụ a kọrọ m mgbe ahụ awụghị eziokwu maka na enezi m ejizi m anya oke eji um, afụ ife ụfọdụ wee fụ ife ụfọdụ ma wee mara na ọwụghị eziokwu ọwụghị eziokwu Ezinne Okocha. ezinne okocha kee ngalaba na mpaghara ala igbo i si Esi m na Abia. ebee na Abịa steeti Esi m na Nkporo. Nkporo ọ- Dị n'Ọhafịa. Nkporo Ọhafịa ndewo nwaanyị ọma n'ime nwoke na nwaanyị kedu ndị kacha atụ asị Ụmụ nwoke. ị sị Ụmụ nwoke.

Aha m Anita Nwankwọ. Anita Nwankwọ, ị na ọ dị ka i ji fone asụrụ anyị Igbo a? Mba o. Biko kee ebe mpaghara na ngalaba i si n'ala Igbo. Okay. Esi m na ebe a na-anụ m anụ wụ n'Imo steeti. Eh, ebee n'Imo steeti. Na Arọndizuọgụ. Arọndizuọgụ nke dị n'Imo eh, steeti. Yes, ebe a ka a na-anụ m. Eh. Mana a mụ mụwa amụ na Delta. ngwa a mụrụ gị amụ na delta ee eh, ama m na ị toro n'ala igbo delta kwa ebe a mụrụ kwa ebe a na-asụ igbo na delta igbo ebe a ka a mụrụ eh, ndewo ị gara akwụkwọ n'ala igbo na Enugu ị gara akwụkwọ n'Enugu ị gara ọta akara n'Enugu ee eh, aga m ọta akara na delta n'ọnịcha ukwu n'ọnịcha ukwu ebe a ka m gara ọta akara eh, n'ime etiti nwoke na nwaanyị kee ndị ka atụ asị ụmụ nwoke na ụmụ nwoke i kwuru eziokwu eziokwu a na-atụ a na-atụwa asị ha enweghị njedebe eziokwu chineke mee ụmụ nwoke nọ ya na-ele ya asị ụmụ nwoke enweghị njedebe atụọla gị asị mbụ ehenu welu echi nwanne m nwaanyị ekwesị ka Chineke bata n'ime ndụ gị ọfụma maka atago ana m agwa gị eziokwu ụmụ nwoke na-atụ asị kpata nke ha ụdị ha adịrọ na ịtụ asị ụmụ nwaanyị adị atụ asị ụmụ nwaanyị adị atụ asị ụmụ nwoke wụ ndị isi asị Anthony Wakamma Anthony Wakamma ị wụ onye ebe n'ala Igbo awụ m onye Arụchukwu Arụchukwu nke dị n'ebe nọ n'Abia steeti ndewo biko o doro m anya na ị gara akwụkwọ n'ala Igbo

i kwukwe nke wụ eziokwu mmadụ abụọ na-atụcha asị mana ka onye nke ha ka njọ ndị hmm. kacha atụ asị nwoke ka ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị ka atụ asị ka e ji kwuo nke a because of ihe anyị na-ahụ n'anya because ahụ asị bụ oke makwa ihe anyị na-ahụ n'anya ugbu a ihe anyị na-ahụ n'anya ugbu a karịrị akarị n'ebe a nọ

kekwana nke aha gị ka ihe na-akpọ gị ava m bụ okoro o okoro mana ihe eji mara m bụ the headmaster the headmasters ka efu na-anụ i werelanụ ọnụ gị kwuo ya anyị na-adụ nwei unu na-adụ nwei nwei ụmụ nwoke precisely ee eh, ụmụ nwoke eh, ndewo biko ị wụ onye ebe n'ala Igbo m bụ onye obinkịta dị n'Arochukwu Kingdom

ụmụ nwoke na-atụ asị nke ndị oyibo na-akpọ in a coded way eh. ụmụ nwanyị asị nke we enweghị atụ ụmụ nwanyị tụọrọ gị asị ihe niile na-aga n'usoro n'usoro eche ma agụ azakwuo ya ma agụ ọ dị hmm. maazị Donatus Aṅụnike maazị donatus anyịlike nke a masịchaka m ị wụ onye ebe na mpaghara ala igbo ke ọnụmara i si n'ala igbo kere ngalaba i si n'ime ọ mụrụ onye ụmụọba eziachị ọlụ ụmụọba eziachị ọlụ nke dị na imo steeti nke dị n'imo steeti ndewo ihe n'ime nwoke na nwaanyị kedu ndị kachacha atụ asị nwoke na nwaanyị n'ime nwoke na nwaanyị ka onye kacha atụ asị ịma ha ama na amaghị m nwa ga atachi ịnwata nwa ga atachi inwe nwa ya agba ahụ ọnụ mba onye gị me nwa ha agba ahụ ọnụ ndị Igbo kwuru sị ori agọ me nwa ya ha agba ahụ ọnụ nwaanyị na-ekwu eziokwu ee Mm, onye mere nwaanyị ahụ e mere ya agbanwe. ngwanụ nwoke ọma ndewo gị aha m chief emeka okafọ ichie chief emeka okafọ ka onye ka esi- kee mpaghara i si n'ala igbo kee ngalaba i si n'ala igbo esi m n'ụmụeje n'ayamelum lokal gọọmenti nke dị na anambra steeti kpakam heo ka i si ka i si sụpụ aha ya ọ ọ na-atọ m ụtọ ọ na-amasị m na-ahụ nwa afọ igbo na ha gwa gị ọnụmara ha si gwa gị ụlọ nna ha i rute ha lebe akpọ ha aha ha asị gị lekwa ụlọ nna ha n'ime etiti nwoke na nwaanyị kedu ndị ka machara atụ ashị o nwere ndị ashị ha ọ na-eme ha tụrụ gị ashị gị hụ ashị ha- ashị ya etu otu apụta n'ahụ ha ire efe na-akpara ịhụ ha gị kele dị asị gị chie na ọha nwe ị ga-ama na ọhụ ha nwa

ndị ihe e ji wee mara bụ nwata chọba nke ya na ọsụmenyi bụ onye ọsụmenyi nwata chọwa nke ya na ọsụmenyi chikwado onye ka ị na-aza chikwado chukwunaanụ chikwado chukwunaanụ kee ọnụmara i si na ngalaba ala igbo na ọsụmenyi kee mpaghara ọ- esi m from odikpi village from how house igbo na odikpi village i si na odikpi village nke dị na ọsụmenyi dị na nnewi south dị na nnewi south dị na ebe kwanụ anambra steeti ndewo n'etiti nwoke na nwaanyị kee ndị ka atụ asị etiti nwoke na nwaanyị um, ị ma na otu a m bụ nwoke e nwere ike m sị nwoke uh, chọrọ mana n'uche nke m asị kee ndị ka atụ asị m asị na nwaanyị kacha atụ asị kee ihe i ji kwuo nke a mm. ihe mụ onwe m ji kwuo ya bụ na like dịka na mgbe anyị dị na okorobịa dịka mgbe anyị na-alụbeghị nwaanyị ị nwere ike ka m tinye n'ụzọ dị otu a ị nwere ike na ịfụ ihe dị ka ọyị gị nwaanyị gị na ya na-ahụ mgbe ahụ o nwere ike ịfụ ya na nwoke ọzọ ebe a na-esokwa ya na-asị ya nne kedu ka ka nke a si na-eme ọ sị gị machakwa na ụkwụ ihe gbasa ya na ya na-abụ ma ya na ya si na akwa ndina wee pụta ọ sị gị na ya ya nwekwa m ala na o nwe ihe gbasara ha na-abụ ndị adịzi nsogbu dị ebe ahụ ọ ya ka m ji abụ m lecha sometimes na-asị na ụmụ nwaanyị dị ka ọ hanwa kacha n'asị nwanne m nwoke anya m na-ele gị ọ dị ka ndị emesila ha gị ikele ihe mere gị n'ụwa emeela gị memie gị tupu ịlụ ọnwa ha mere m m mekwaa ha maka ihe atọ na be m mpa gị na mma gị kee onye ka atụ asị ihe m akụkọ nke anọ ọ bụ na mpa m nọ ebe a jụọ ya ama bikọ ọsọ mpa m nwere ike ihe atụrụ m asị ya na mma gị onye ka atụ asị n'ime ha abụọ Agaghị m akọwanwu nke. ị ga-amanụ na anyị ma nke Enye m amanwụ na ọ bụ because um, ihe m ji ekwu ya maka na o nwere ike nna m na-abịa ọ kọrọ m nke nke ya m kwere na eziokwu nne m pụta ọ kọọ nke iche because anọ- amaghị m mgbe o mere. aha m bụ chimezie chimezie nwe onye stanley obialọ chimezie stanley obialọ kee mpaghara na ọnụmara na ngalaba i si n'ala igbo oke

nweta nke nwe ibu na-akpọ awọdụ nna m bụ onye aghụghọ onye aghụghọ ọ na-agha biko kee aha gị aha m bụ Juliet Jizọs Uche Julia Jizọs Uche so Jizọs isi na agbụrụ Jizọs wee bịa ụwa enunu ọ bụrụ Jizọs mbụ onye nkere eluigwe ụwa enu izi abịa ụwa enu hmm, abụ nwa afọ nọtakịrị ụmụ ihe dị iche iche a kụzichara gị ma ọnụ ọgụgụ ma ihe ibu n'isi ma ihe dị iche iche hmm. ọ kwa ya ee biko ya gụtụrụ anyị abịa ichi ndị Igbo sị na ama ruo na ze ya ebe ala akara njiri gbasa ala mmanụ ese akara gbasara la mmanụ ọ sị la akara gbasara la mmanụ ndị otu ijikọ na-asị m bịa gụọ abụ Igbo ndị gboo ị ma mgbe anyị hafụrụ ụlọ anyị anaghị hafụrụ ụlọ kemgbe gboo anyị ga-abụ ndị Lagos la ndị Abuja gị sị m bịa gụọrọ gị abụ Igbo ndị gboo maka m jigara gị ị na-agụ ka gị na-akpụ isi ala mmiri onye na-ekpu isi ala ilecha ma agwara gị a ga-ele maghị anya o a gara m ịga ajọ ndị ka anyị ma ebe onye amaala mụ na nwe m nọ nga ahụ adịghị m ka m jikere gị biko nne eh. a ga na-ekpọga ka m jụọ gị